Dhá mhíle 18, ceist 6, So arís sin an cheist iomlán, is féidir leat pausing a dhéanamh agus triail a bhaint as é a fhreagairt tú féin muna bhfuil sé sin déanta agat cheana féin, ach mar is gnách briseann mé suas é ina pháirteanna agus freagróimid páirt ar pháirt é. So, páirt A, Táirgtear gás scaglainne, nafta, ceirisín agus ola gháis le linn codánúcháin amhola. Mínigh an téarma sin. An rud a tharlaíonn i gcodánúchán amhola ná go ndéantar scagadh nó deighilt nó scaradh ar na páirteanna difriúla don amhola agus déantar iad a scaradh ag brath ar an mais atá acu ag na móilíní éagsúla nó an fiuchphointe, má tá tú ag smaoineamh air mar braitheann fiuchphointe ar mais.

So gás scaglainne, más cuimhin leat, sin kind of an codán is airde leis an fiuchphointe is ísle. Táimid ag caint faoi gásanna anseo, hence the name, gás scaglainne. Agus an dhá príomh chomhpháirt a bheadh anseo ná biútán agus. própán. C3 agus C4. Really, sin just rud éigin gur gá duit bheith ar an eolas, níl aon slí é sin a oibriú amach. Cén fáth a gcuirtear meatán tiól, ar mercaptan, é le gás nádúrtha agus LPG? Mercaptans, cuirtear iad le gás nádúrtha agus LPG mar níl aon boladh ag an dá substaint sin, and so mercaptan tá boladh sainiúil aige, really distinctive boladh, agus dá bhrí sin cuirtear é, cuirtear leis na substaintí sin é chun go mbeadh boladh acu ar son na sábháilteacht, so chun go mbeadh fhios agat go bhfuil gás ag sceitheadh in áit éigint. Ana mhaith. Agus ansan címid go dtagaimid aisteach go leor i lár na ceiste, an ríomhaireacht ar dhlí Hess anseo. So, ríomh teas dócháin meatán tiól de réir na cothromóide seo. So, tá sé ag rá leat gurb é seo an cheist. agus ansan ceithre phíosa eolas a thugtar, an ceithre uimhir sin, ná teas déanmhaíochta, meatán tiól, dé-ocsaíd charbóin, uisce agus dé-ocsaíd sulfair. Agus arís, is dea-chleachtas é na cothromóidí ar fad a chríochnú agus a chothromú. Agus sin é. Súil agam nach bhfuil aon botún déanta agam ansan. Anois, cothromóid uimhir a haon, tá an meatántiól ar dheis, teastaíonn uainn go mbeadh sé ar clé, so tá mé chun cothromóid uimhir a haon a aisiompú, ná déan dearúd an comhartha a athrú. Cothromóid uimhir a dó, tá an dé-ocsaíd charbóin ar dheis, teastaíonn uainn go mbeadh sé ar dheis, níl aon athrú le déanamh ansan. Cothromóid uimhir a trí. Tá an uisce ar dheis. Teastaíonn uainn go mbeadh sé ar dheis ach tá dhá uisce ag teastáil so méadóidh mé cothromóid uimhir a trí fá dó. Agus cothromóid uimhir a ceathair. Tá an dé-ocsaíd sulfair ar dheis. Teastaíonn uainn go mbeadh sé ar dheis. Níl aon gá é a mhéadú fá aon rud. Tá mé díreach chun seiceáil go bhfuil na cothromóidí ar fad i gceart, nach bhfuil aon botún déanta agam. So, suimeoidh mé gach rud sna himoibreáin anseo le chéile, agus suimeoidh mé na táirgí ar fad le chéile. Agus aon rud atá ann ag an tús agus fós ann ag an deireadh, ní ghlacann siad páirt san imoibriú agus is féidir neamhaird a thabhairt orthu. Cad tá fágtha againn? CH trí SH móide trí ocsaigin ag déanamh dé-ocsaíd charbóin, dhá uisce agus SO2, an bhfuil sé sin i gceart? Sea. CH trí SH móide trí O2 ag déanamh CO2 agus dhá uisce agus SO2. Níl aon botún déanta againn. Tá mé sásta go leor leanúint ar aghaidh agus. Na Delta Hs sin ar fad atá agam ansan a shuimiú le chéile. Ana-mhaith. Céad páirt eile. Páirt C, Tá ochtán ar cheann de na comhdhúile i nafta. I scaglann ola déantar é a thiomsú, a thiontú, brón orm, ina substaintí éagsúla trí na próiséis A, B agus C. Tabhair ainmneacha IUPAC ar na ceithre táirgí hidreacarbón a léirítear thuas. Tosnóimid le A. Tá mé chun scríobh ar an léaráid atá anseo. Lorg an slabhra carbóin is faide, agus sa chás seo tá an rogha sin againn, tá an rogha seo againn, tá an rogha seo againn, ach an rud a thugann tú faoi ndeara ná go bhfuil siad ar fad díreach cúig charbón ar fhad. Dá bhrí sin, pent do chúig charbón.

nó haon, dó, trí, ceathair, cúig, ag dul ó dheas go clé, agus na huimhreacha is lú a bhfaigheann tú ansan ná dó agus dó agus ceathair in ionad dó agus ceathair agus ceathair. So dó, dó, ceathair, trímheitil peantán. I B, tá dhá. bhfuil dhá mhóilín againn, haon, dó, trí, ceathair. B'fhéidir go mbeadh sé níos fusa é seo a tharraingt, más ea, dein é sin, ach feicimse gur bút atá i gceist. Now, bí an-chúramach, déan cinnte go bhfuil, tá botún déanta agam anseo, déan cinnte go bhfuil an méid hidrigin ceart ann, agus seo an chúis go molaim uaireanta é seo a tharraingt. CH3. CH 2 CH CH 2 Ní bútán atá ann. An bhfeiceann tú anois nach bhfuil go leor hidrigin againn, caithfidh go bhfuil nasc dúbailte anseo agus dá bhrí sin in ionad bútán, is búitéin atá i gceist. Sa dara táirge atá anseo, arís tá mé chun é a tharraingt. CH3, CH2, dhá n-uaire, CH3. So sa chás sin is bútán a déantar. Agus in imoibriú C, tá fáinne, beinséin, againn.

slabhra fada ina slabhra níos giorra. Dá bhrí sin, sin craiceáil catalaíoch. Is C, an rud atá ag tarlú ná go bhfuilimid ag tógaint slabhra, táimid ag baint hidrigin, ag díhiodrú, agus ag déanamh fáinne as an slabhra, dá bhrí sin, C, sin díhiodrú, cioglúchán. Níor cuireadh ceist faoi A, ach glacaim leis go n-aithníonn tú é. Táimid ag tógaint slabhra mór fada díreach gan aon brainsí agus táimid ag cur brainsí air agus an slabhra a dhéanamh beagáinín níos giorra agus dá bhrí sin is isiméiriúchán atá i gceist le A. Cén fáth a ndéantar na próiséis seo ar fad? Cad tá cearr le just ochtán mar atá sé? Bhuel, an rud a, an feidhm atá aige seo ná go ndéanann sé an uimhir ochtáin a ardú. B'fhéidir go mbeadh an focal méadú beagáinín níos cruinne ó thaobh na Gaeilge ach tá ardú ceart go leor. Cad is brí leis seo, uimhir ochtáin breosla a ardú? Bhuel, déanann sé laghdú atá ag an breosla, laghdú ar an claonadh atá ag an breosla

tá siad níos úsáidí, tá níos mó éilimh orthu. Agus an páirt deireanach den cheist, is gnách go mbíonn hidreacarbóin ina bhfuil idir cúig agus deich n-adamh carbóin in aghaidh an mhóilín sa phetrol, agus hidreacarbóin ina bhfuil idir ceathair déag agus naoi déag n-adamh carbóin in aghaidh an mhóilín sa diesel. Cén comórtas a mbeifeá ag súil leis idir na fiuchphointí petrol agus fiuchphointe diesel? Bhuel, le níos mó carbóin, i diesel, tá mais níos mó, agus le mais níos mó faigheann tú fiuchphointe níos airde ag an diesel. Sin é. Sin an cheist seo.